Is mise Cáit san Áit agus an áit atá i gceist faoi láthair ná an Áise Thoir, go díreach, an Téaváin. Seo í mo hochtú tír ar an dturas seo agus tá mé ag taisteal le níos mó ná cúig mí anois. Thosaigh mé mo chuid ama anseo i Taipei agus ansin thug mé cuairt ar Páirc Náisiúnta Taroko. Inniu tá mé ag tógáil turas gluaisrothair síos an chósta thoir. Faraor gach éinne, bhí fadhbanna teicniciúla móra agam ag an bpointe seo den taisteal agus chaill mé gach rud a thaifead mé ar mo cheamra. Bhí roinnt físeáin ingearacha agam ar mo ghuthán i gcomhair na meán sóisialta so bhain mé úsáid astu ach chun an fhírinne a rá níl an cáilíocht mar an gcéanna.

An píosa is gnóthaí ar an dturas ná an bóthar amach as Hualien, cathair de 100,000 duine. Tá rialacha tráchta saghas difriúil chomh maith agus tú ag casadh ar clé ar ghluaisrothar. Caithfidh tú dul isteach sa bhosca ar dheis ar dtús agus ansin téigh díreach ar aghaidh nuair a chasann an solas. Níorbh fhada go raibh na radharcanna ag athrú. Bhí na sléibhte móra ag teacht i mo dhiaidh agus bhí an farraige geal ar mo thaobh clé. Tiomáint thar a bheith aoibhinn atá i gceist. Bhí gort ríse le feiceáil díreach in aice leis an bhfarraige.

Stop eile gach éinne agus tá mé anseo in Uaimh Baxian. Seo ceann des na suíomhanna anseo a bhaineann leis an réamh-stair. Beidh sé an-shuimiúil chun é sin a dhéanamh. Is uaimh Palaeoliteach é agus tá fianaise is dócha go raibh daoine ag maireachtáil anseo chomh maith agus baineann sé leis na daoine bundúchasacha anseo chomh maith. Amis an tribe sin so yeah foghlaimeoidh mé níos mó anois. Moncaithe, moncaithe i ngach áit. Nope, ní inniu, moncaithe. Ní inniu. Wow, sin dochreidte. D'fhoghlaim mé ansin go raibh daoine ina cónaí sa cheantar seo 30,000 bliain ó shin. Dochreidte. Agus yeah, tá sé chomh sean, like an seandálaíocht, gach rud anseo agus chomh trópaiceach. Tá nathair nimhe, tá na moncaithe agus an-chuid comharthaí faoi na moncaithe. go bhfuil siad dainséarach agus chonaic mé cúpla ceann ar chrann so n'fheadar an mbeidh mé ag dul an slí ar fad ina theannta sin lads tá mé breoite is féidir leat é a chloisteáil i mo ghuth níl an fuinneamh agam agus tá dhá lá lán de siúlóide móra déanta agam i Páirc Náisiúnta Taroko so tá mé actually cráite ach feicfidh mé timpeall beagáinín. Ach níl mé chun an rud ar fad a dhéanamh, tá brón orm, níl mé ábalta. Bhuel, ní féidir leat dul isteach is dócha ach seo an príomh-uaimh, wow! Ard. Seo sampla taobh thiar dom de na tránna atá anseo sa Téaváin. Tá an uisce. fíordheas. Ach ní féidir leat snámh ann? Ní fhaca mé éinne ag snámh agus tá na comharthaí go léir ann ná téigh ag snámh toisc go bhfuil na tonnta ró-láidir. Ach déanann an-chuid daoine tonnmharcaíochta, go háirithe ar an chósta thoir seo. Agus an trá é féin ansin, ní gaineamh atá i gceist go teicniciúil ach clochanna beaga. So níl na tránna chomh deas sin. Tá siad fós deas. ach i gcomparáid leis an Téalainn, mar shampla, nó áit mar sin, níl an rud céanna i gceist, faraor. Bhuail mé an bóthar arís sa treo Taitung. Bhí a fhios agam nach mbeidh an t-am agam an cósta ar fad a dhéanamh, faraor, ach bhí sé ar intinn agam dul go Dulan, baile beag ina fhanann daoine chun tonnmharcaíochta a dhéanamh. D'aimsigh mé an ceantar seo in aice leis an bhfairrge a chuir Clochán an Aifir i gcuimhne dom. Sanxiantai an t-ainm atá ar an áit neamhghnáthach seo. Ciallaíonn an t-ainm Oileán Trí Naomh toisc go bhfuil trí carraig ann a dtugtar Naomh orthu. Tá droichead ann go dtí an oileán é féin agus tá siúlóid timpeall na hoileáin ar fad. Is féidir leat fiú anainn a fheiceáil. Chuaigh mé thar nais ar an mbóthar go Dúlainn arís.
Tá mé anseo! Lá haon déanta!
Is baile gleoite í Dúlainn le siúlóid agus teampall deas ann.
Seo é mo sheomra den oíche. Tá mé anois ar i Scoil Tonnmharcaíochta ach Brú na hÓige atá inti. Tá sé cool go leor ach bunúsach.
Ar maidin thosaigh mé ag tiomáint go luath ach ní raibh mé ag brath go maith in aon chor. Stop mé ag cúpla radharcphointe ar an slí ach ní raibh mo mheon i gceart leis an breoiteacht. Tabharfar dó anseo ar an turas bóthair seo agus tá mo chathair ag. Thosaigh mé go luath luath ar maidin agus stop mé ag seacht déag.

Tar éis lón Seven Eleven eile, stop mé ag foinse the Ruisui, ceann des na foinse the is sine anseo sa Téaváin. D'oscail siad don phobal sa bhliain naoi déag is a naoi déag.